ndị be anyị ndewo kwakwanụ anyị abatala na ngalaba nke atọ ije amalinze jere n'ogbe ndị igbo dị na staunton virginia usa Em, ugbu a unu amarala na ka asụsụ igbo si wee hibe isi ugbu a na ihe gbasara mwelite ya abụghị ihe a na-ekwucha n'otu ụbọchị ọ bụghị ọkụ a na-agbasa ụkwụ anya asụsụ Igbo alajiwela chi ya bụ ọnya awarubela n'isi ọkpa mana ugbu a anyị nwere onye bụ onowu nwa nnukwu bụ ide ji asụsụ Igbo nwa amadi a bụ ọka nkụzi Peter Ejiofor biko ka anyị kere na ihe o nwere ịgwa anyị nna anyị ndewo ndewo biko abụ m amalinze jeje azi ana m eme ihe gbasara omenala iwulite omenala na asụsụ igbo biko Gwana m, ọ gịnị bụ- ọ gịnị bụ aha gị Ee, aha m bụ Peter Ejiofọ Ee, mana ị kpọchalụ ya n'isi ọ bụrụ prọfesọ Peter Ejiofọ Ọ aha m. Ee, prọfesọ Edi- Peter Ejiofọ o ị na-akụzi na mahadum Ee, akụzisigo m na-ezuzi ike nka ebe ikpeazụ m lụrụ ọrụ na mahadum bụ mgbe m lụrụ vice chancellor mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka Federal University alụrụ m vice chancellor ebe a lụlụwe ya afọ puku abụọ na ịtọ 2003 ebido 2000 ebido 2008 ebido 1998 kwụsị 2003 afọ ise wee nazi ezu ike nka nna biko kedu ihe ị bịara ime na Virginia eh, ọ bụ ndị Igbo ndị kọmiti Igbo steeti nọ n'Amerika na-eme nnukwu ọgbakọ ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ọ fa kpọrọ m na Naịjirịa ka m bi ebiro na Amerịka ọ bụ ya bụ ihe butere gị ebe a ọ ya butere m ebe a mana eziokwu niile dị ya na-abụ na ife dị ka ofu ọnwa taa na June 30 ka m bịara ebe ada m bi ya na di ya bi na Boston ọ Boston ka m sizi nwanne ụnyaahụ wee bịara ebe a mana ebe m bi ebi bụ na Naịjirịa o ị na-ekwuru ee na-ekwu ya bụ na ọkpa mmụọ na ịgba adabago ịsụkwa ya nnọọ ndewo daalụ biko kedu ka i si wee hụ ihe gbasara iwelite asụsụ na omenala igbo Em, i nee anya obodo anyị bụ naijiria chepụtara asụsụ ịtọ asụsụ ndị naijiria sị na asụsụ ndị gọọmenti etiti ga na-akwado asụ dị na naijiria dị opekata mpe narị abụọ na iri ise ya bụ 250 daalụ asụsụ dị iche iche ma n'ime fa ncha niile gọọmenti etiti wepụtara ịtọ wee tinyere oyibo kedu ịtọ a bekee ya bụ oyibo hausa igbo na yoruba ọ fa bụ ịtọ eh, asụsụ gọọmenti sị a ga-eji na-alụ ọlụ ma m nezie anya dịka okenye wee fụkwa ife m wutere m nnukwu maka asụsụ anyị fụ na ndị ugwu na-akwalite nke fa fụ na yoruba na-akwalite nke fa nke fa na-eto a na-asụ ya n'ụwa niile i je na nollywood unu nọ ị fụ na ndị igbo so na ndị isi Nollywood ọ bụ ndị Igbo bido Nollywood 1992 mana kịtazi ndị Igbo a na-emezi ife ejije na Nollywood ndị Igbo ejirozi Igbo eme ife ejije etu a ka asụsụ anyị si bịa na-anwụ n'ike n'ike ebe ọ bụla ọ ife m gwalụ fa ụnyaa gosi fa nke m mere wepụta ife gosi fa a fụ fa n'anya na ọ bụ eziokwu ya bụ ihe wetara m ebe a ọ fa kpọrọ ka m gwa fa okwu maka ajọ ọnọdụ asụsụ Igbo na ife a ga-eme maka ya nsogbu ọnọdụ asụsụ Igbo nọ kịta adịrọ mma mmadụ ga-agwa onwe eziokwu onye agwara eziokwu ezo ọya ọya ezo ya asụsụ igbo adịrọ mma ife m gwara fa bụ na ife nke ọrụ fa bụ etu o si eme n'asụsụ awụsa igbo na yoruba na mmiri fa ọbara ụnyaahụ nene ife ahụ o nwere ife njide nefe ahụ ndị be anyị niile bịara ebe a wee kweta na nsogbu dị n'asụsụ igbo ka a mara ife a ga-eme ya ya bụ Ọ na- bụrụ ife ndị- Ee, ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na ede kwuru na ndị yoruba na ndị hausa na-akwalite asụsụ nke fa i wee na-asịzi ndị igbo na ụzụ na-amaghị akpụ ogene ya lere egbe anya n'ọdụ ọ kwa ya i kwuzara ya i kwukarị etu e si ekwu ya daalụ i kwutaka ya mgba nna daalụ o nna ndị be anyị unu anụgonu ihe o kwuru onye gburu n'iku anya aghọtaghị a ga-arụpịazi ya anya ka anyị gekwanụ ntị na oke ekwuchabeghị mana ọ bụ gịnị na-akpata na asụsụ igbo adịghị aga n'ihu Ee, ịma na ife na-akpatacha ya i kwubesie ya i- ị gara ama ebe ị ga-ebido mana ebe m na-alụkarị aka bụ na ndị na- ndị na-achị ndị Igbo ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrọlụ asụsụ Igbo anya ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrụ akpachapụrọlụ asụsụ Igbo anya Ahmadu Bello unu bụ ụmụ okorobịa na-agụzi ya na newspaper abụ abụgo m okorobịa oge Ahmadu Bello ka na-achị Ahmadu Bello nyere iwu na abụ Ahmadu Bello bụ na Awụsa gbasara ebe niile oge ọ na-achị o nyere iwu na o nwerọ ebe ọbụla ọ gara na Northern Nigeria niile ahụ ọ na-achị a ga-eji okwu abụghị Awụsa wee gwa ya okwu

na na hausa na gce 2000 pounds kedu ihe anyị mere ndị be anyị ọ bụ etu a ka asụsụ anyị si bịa wee daba ndị chịrị anyị bụchacha dike dike mana o nwerọ onye zuru ezu ịgwa gị eziokwu fa lili mperi ihe gbasara asụsụ ọ ya ka asụsụ anyị ji ada nakwa ka na kịta- nke a mụ na gị nọ kịta ndị yoruba nọ nzukọ wee kwuo na onye enweghị yoruba onye enweghị kredit na yoruba na gce na o jeha abata ụlọ akwụkwọ ọbụla dị elu na yoruba bido n'afọ 2015 ọtara ibe na-ekwu ya inweghị kredit na yoruba ihe na-abazi n'oyibo tertiary institutions bido na 2015 hmm. nke a bụ etu a ga-esi mee ka onye ọbụla gụba yoruba a gwasịrị m ife ụnyaahụ ịmakwa na yunivesiti iri anọ na itoolu 49 universities na amerịka na-akụzi yoruba hmm. iri na otu na-akụzi hausa ma ọ bụ sọsọ ịnọ nwere ebe a ya-akụzi Igbo ụfọdụ ruo na fa enwerọ ndị ya-agụ Igbo ịmakwa na gọọmenti Amerịka ịma na gọọmenti Amerịka fụrụ ndị Igbo n'anya fa ji lụ Igbo vileji ebe a alụrọba vileji ndị ọzọ mana fa kamgbe 2002 wee ruo taa agwala m fa ya mgbe m na-enye lekchọ Buhari Faleke ndị Amerịka ji asị ndị Igbo ndị Naijiria mere English ha dị ya ka e nye fa ọrụ na Amerịka mana etinyere fa n'iwu na ị ga-enwe ị ga-achọ ị ga-enwe ike kụzie Hausa maọbụ Yoruba etinyerọ Igbo maka gịnị ndị be anyị akpọrọ igbo mkpa hmm. ya bụ na etu a ka o si anwụ ife m kpọkọrọ ofe ya kwuru n'ife asaa a na-eme ụnyaahụ mana nke m kwụchara asị na nke mbụ bụ na ndị isi anyị ga-eje afụ ndị gọvanọ na-achị anyị gọvanọ nsogbu dị na ndị tụfuru asụsụ fa tụfuru ife niile ụdị ego ọ sọkwara gị nwee ọ bụrụ na asụsụ gị efunarị gị obodo afụ abụrọzi obodo maka na afa obodo na afa asụsụ na-abụ otu ọ ya ka i ji afụ i kwuo igbo ị mara ọ bụ asụsụ igbo ka ị na-ekwu ka ọ bụ agbụrụ igbo i kwuo yoruba ị mara ma ọ bụ ndị ndị yoruba ka ị na-ekwu ka ọ bụ asụsụ yoruba i kwuo england english england ọ kwa ị fụgo na asụsụ na afa obodo bụ ofu na ndị ọbụna nke fa fuela obodo afụ efuo ọ bụ ife unu nwa bụ ụmụ okorobịa ga-agwaba ndị be anyị ife niile abụrọ sọ ego ego dịkwa mkpa mana ife niile abụrọ sọ ego ife niile abụrọ sọ ụlọ elu ife niile abụrọ sọ ịgba moto ụmụ obodo ihu ya akpọ n'inwere ngala na-ebu mmadụ ndị nwere asụsụ enwere ngala ndị nwere asụsụ asụsụ na-ejikọ obodo i lee anya na nke amerịka ị fụ ka fa na briten si bụrụ otu fa na briten bụ otu kedu ife kpatara ya na maka na fa na-abụ na-asụ otu asụsụ unu anụgonu ya ka m hapụgodi unu ka unu zuo ihe ọkankụzi Ejiọfọ gwara anyị ka unu chigharịa ya n'uche unu ka unu wee mara ka unu ga-esi wee soo ihe gbasara asụsụ Igbo nke na-ala ala ka m hapụ unu ebe a maka na odu sịrị na agba akpọkwuru ka eji amara dike anyị ga-ahụkwa ọzọ na ikem nke anọ a ka m bụkwa Amalinze JJ Azị